zayidu ne y'i ka kuma mɛn ne ye layidu min ta zayidu ne b'a bɔ a sira fɛ a tɛ a fɔra tan de o bari ne b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kɛ a tɛ jɛnɛya kɛ a tɛ suyɛni kɛ a tɛ mɔgɔ ɲɛngo a tɛ mɔgɔ juguya min ma a ni ala cɛ o ye nin batoli de saya ka gɛlɛn kaburu su fɔlɔ ka gɛlɛn lahara ka gɛlɛn dɛ lahara ala de b'i kanto aw minnu ko ko ne tɛ se fɛn na ko n tɛ yen ka tila ka fɛn bato ka fara n kan ka n ka balo dun ka balo n ka ninakili la aw de lankolon jɔlen filɛ nin a ye taa ka bɔ yen kiyama tɛ yen nin don ye don gɛlɛn ye dɛ bɛɛ ka k'i miiri nin don na sitanɛ jugu joli joli de tɛmɛna minnu y'u tile kɛ ni nin fɛn ninnu ye u labanna yɔrɔ jumɛn bi mɔgɔw tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔ yan olu tun ye hadamaden kuturu de kɛ boli ye hadamaden mana juguya cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ i hali tɛ jɔ dɔ kɔrɔ mɔgɔw tɛmɛna olu tun balo ye hadamaden jeli de ye nka u bɛɛ tile bɛ min bi furahuna tɛmɛna a tile bɛ min bi o ye k'a dɔn k'a fɔ k'anw yɛrɛ fana tile bɛ ban yan'an tile ka ban tan ta in kɛ alabato ye alahu taala y'i kanda an b'a f'i ma ko taare taare nka madama i bɛ kalimatu shahada fɔ ashahadu alla ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu i bɛ seereya k'a fɔ ko ma foyi tɛ yen fo n'a kɛra foroba ala ye ala kira muhamadu y'a ka ciden ye wa a ka jɔn don

e bɔra dɔnni gindo de kɔnɔ i tun bɛ nin fɛn min kan dɔnni ne tun b'i ka denbaya balo i ma na diinɛ kɔnɔ ten n'i nana diinɛ kɔnɔ a ka kan i fana k'o sira ta walasa i k'a fila da ɲɔgɔn ma i ka d'a la k'a fɔ k'i tun bɛ min kan k'o ye dibi ye n y'a ɲini alahu taala fɛ bi i ka taa dankan da la i ka kaliwa fɔlɔ bɛ kɛ yen nɔ i ka taa alahu taala kelebanciya ɲini i ka taa kasi i ka tubi kɔnɔna na i ka taa kasi i ka nimisa kɔnɔna na ni nin tɔgɔ min bɔra yen nɔ i b'i sigi diɲɛ kan alahu taala bɛ diɲɛ di mɔgɔw kan baasi tɛ n bɛna sira don i kɔrɔ n'i taara i ka mɛnta ani i ka yeta ani i ka kɛta nin bɛɛ bɛ diya alahu subahana wa taala ye gerekura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ lajarabiw bɛ daliba masa bolo a b'olu d'i ma ye i k'a bɛɛ ta ni sabali ani hinɛ ye i bɛ se k'i labɛn tagali kama

n'i ye nin jeni walima n'i ye nin fili sitanɛ jugu minnu b'a fari la a na bɔ a la ka don hadamaden wɛrɛ la ala n y'a ɲini i fɛ e alahu taala min ye kanda masa ye i ka nin sabati yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen ni a ti maa wɛrɛ lasɔrɔ kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ hakili ma alhamdulilayi rabil alamin ne yɛrɛ kan ka taa bɔ karamɔgɔ la a ka lahala kama n tɛ baasi aa a si ka yɔrɔ dɔ taga ko yaalakɛla t'a baasi ye den b'a sen kan wagati bɛɛ

a kana cɛ ni cɛ ɲumanw ma fɛn min ye taramusi kunbaba ni taramusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ yen n'a kɛ taramusi a n'a kɔnpilɛ ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ yen ka taa se bɛn wɛrɛbaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ adc bazar kɔnɔna na nɛgɛjuru telefɔni 91 95 72 91 n'a m'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ bi wolonwula ani seegin bi naani mugan ni wɔɔrɔ ani bi seegin ani wɔɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko nimoro sabanan bi wolonwula ani wɔɔrɔ bi saba bi wɔɔrɔ ni duuru bi wolonwula ka segin a kan nanzarakan na

ee karamɔgɔ i ka lahala ka ɲi kɔni tɔɔrɔ tigi minɛ cogo juguya yan kɔrɔ basi t'i la kɔni ah, ne de b'i ɲininka ni basi t'i la barisa laban min na ne bɔra e fɛ yen mhm. a ka kibaruya ɲɛma d'i ma basi t'u fɛ dɛ alhamdulilayi karamɔgɔ hadamaden an bɛ yen ala taala ka bila de la tɔɔrɔ fara tɔɔrɔ tana kan an kan k'a bɛɛ lajɛlen ko ala taala de kama diɲɛ bɛ ban kuma tɛ degun fitinin dɔ ma kabi i bɔra n fɛ yen don fo bi n bɛ ka ala taala deli walasa yanni ko in ka kɛ ala taala ka se ka limaniya n'a fanga koli di yan n b'o ala deli de la k'a ka dugawu minɛ e ka ko lahala ni komisɛri kumana a kan n'i tun y'a dan ne ma ni gɛlɛya ye an tun ma wuli fanga la nka i yɛrɛ bɛ k'a la ko k'a to yen sinɔn diɲɛ faama ninnu u ɲɛ kana don an na k'a damatɛmɛ kojugu tɛ bɔ dugu la gansan ani jamana dɔ de kɔnɔ an yɛrɛ bɛ baara kɛ jamana in dilanni de kama an faw kun yan an faw faw kun yan o tuma na jamana y'an bɛɛ kun yan n'u ko sariya kan ka tigɛ cogoya min na an bɛ sariya tigɛ ten dɔn nin tɛ baasi ye u ɲɛ tɛna don a la a ka kɛ tan tiɲɛ ka dɔn o ka wusa ma i y'a faamu aa n'i tun y'a dan ne ma ne tun bɛ fɛ ka dafi jugubaw kɛ walasa ɲɛdonna ka bɔ an na ɔ nka a kɔni y'a jira k'a fɔ su somɔgɔw ma se yan ale tɛna se ka foyi kɛ i bilali ko la fo su somɔgɔw ka na bari bolo ma don su la k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ e de y'a faga walima latigɛ de y'a sɔrɔ bari si bannen kɔfɛ de a bɛ fɔ ko karisa tun man ka nin kɛ bɛɛ n'i sa yɔrɔ don u m'o de faamu nka ko in bɛɛ bɛ alahu taala ka lajarabi dɔ de kɔnɔna na a bɛ ka ko dɔ dilan kamalen dɔ yɛrɛ taara an fɛ bi ale fana ale de tun ye n tan ka n bana o kɛra i ye bɔli min kɛ o don ko o kɛra o kɔfɛ i y'a ye n yɛrɛ dimi bɛ n kan mɛ bandu alihamudulilayi bandu kɔni bɔra n na bandu tun bɛ kunkolo ni n sen bɛɛ la an y'o tasi ya awɔ a banna kɔni alihamudulila n bɛ alahu taala fo n ka lahala kan bi kosɛbɛ ɔ nka i b'a dɔn daliba masa tɛ foyi kɛ ten a ye diɲɛ da ni sababu de ye kamalen nin kɔni ye ne tan an nana don ɲɔgɔn na mɔgɔya b'a la kamalen nin mɔgɔ ɲɛnamaba de don bari hadamaden b'i tan ka tila ka jɔ a kɔrɔ ka tila k'a mago don i la fo ka taa fɔ k'i ka lahala ɲɛna o hadamaden ka kan ka fo kosɛbɛ ɔ an tora baro la a y'a jira k'a fɔ ale ye soma de ye a tɛ filaninkafola de don a bɛ fɛn wɛrɛ bato min t'a dalibanma ye ne y'a jira a la bari mɔgɔ b'i bolo bɔ kunatɔ bolo ka sɔrɔ i ma kɛ ni kɛlɛ ne y'a jira a la karisa i bɛ nin sira min kan sira ɲuman tɛ n'i sera ka segin ka segin daliba masa ma maa min don a lafaamuyalen don bari mɔgɔ mɔgɔ tɛ ko dɔn i tɛ se ka boli sɔn i tɛ se ka fɛn wɛrɛ sɔn a y'a jira n na k'a fɔ baasi t'a la ɔ bi ale yɛrɛ tun bɔra an fɛ yen a tun taara an kɔrɔbɔli bolo ma nka alihamudulila alahu taala n'a ka se n'a ka hinɛ kama a ye fanga di an sera k'a kanda nɔgɔya ye ale yɛrɛ a kandara a ye boli bila a seginna ala ma n'ala sɔnna a ma an yɛrɛ ale kɔni bɛ kasi la a ma se k'a faamuya ne y'a ɲini a fɛ a k'a faamuya ni ala ma baasi kɛ a yɛrɛ bɛ na a bɛna ɲɛ da i kan n y'a faamu i y'a to a kana se ka se yan nɔ a to a kan na a to a kan na parce que a man nɔgɔn quoi sinon ne y'a ɲɛfɔ a ye ka dɛsɛ n ko ɲɛ bɛ sɔrɔ a la ale ko ko mɔgɔ faga kunko man nɔgɔn ale kɔni bɛ kasi o kasi de la mɔgɔ faga kunko man nɔgɔn mɔgɔ faga kunko man nɔgɔn jamana bɛ yɔrɔ min bi jamana basigilen tɛ an y'a kɛ ka sigi ni bɛɛ bɛ ban

cɛ ni ba ɲi maji tɛ nin ye nin ye maabaya tamasiyɛn ye n teri n dalen don i la hali bi dɔ farala danaya kan dɔ farala danaya kan an ka ɲɛmɔgɔbaw olu jɔra lajarabi kɔrɔ u jɔra tɔɔrɔ kɔrɔ u ma sɔn k'u kun cɛ ka bɔ ala kela ka limaniya kɔrɔ nin diyara n ye kojugu wa edi san kɔni a ka tan ye kulo la kara wuli an ka don so kɔnɔ zɛdu taa so
n teri o ye jɔnmaya ye dɛ e ye n teri nin tɛ foyi ye n y'a f'i ɲɛna cogoya i ma na n'a a kalokalokɔ ye halisa depi o don e de nana nin nɔfɛ fama i deli la a y'a faamu ee i hakili sigi depi o don e de nana nin nɔfɛ i b'i yɛrɛ kɛ a fa n'a ba ye a fɔr'i ye ne tɛ an yɛrɛ ka bila la ee ne tɛ an yɛrɛ ne bɛ jamana ka baara de la miniti tan de dira aw ma k'aw ka kuma n'a ko tɔ kɛra cogo min na an bɛ sin k'i ye

fɛn min ye lit ye ka taa se vɛriw ma kana sɛni cɛɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bɛn wɛribaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ adc bazar kɔnɔna na nɛgɛjuru telefɔni 91 95 72 91 n'a m'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ bi wolonwula ani seegin bi naani mugan ni wɔɔrɔ ani bi seegin ani wɔɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ ko nimoro sabanan bi wolonwula ani wɔɔrɔ bi saba bi wɔɔrɔ ni duuru bi wolonwula ka segin a kan nansarakan na 91 95 72 95 78 40 26 87 76 30 65 70 n balimakɛ n balimamuso n'a ye ni nɛgɛjuru kube fɛn fɛn wele an na maa lasɔrɔ maa min bɛ taa ka minɛn d'a ma fo sigiyɔrɔ la walima ka kɔkɔrɔmadon n'o ka na n'aw ye fo magasin na adc bazar jama jigi
salamaleykum hɛrɛ cogo di salamaleykum yɛrɛ awɔ uzu ne ma na baasi la an ye wagati min kɛ kanu na ne b'i deli i ka yafa ne ma ala yɛrɛ kama ne b'a fɛ ni i ka furu de kɛ uzu tulonkɛba in nafa fosi t'a la furu wa cɛ yɛrɛ i change togo ni juguyara yɛ sugo ni dugu jajɛ cɛ dɔ bali yɛrɛ ye o balima tunu ayi ne ma fɛn dɔ de faamu kunu mais bi ne y'o faamu n'a fɔ
jaja an ka maa nana a ye tiɲɛ nin fɔ ne ɲɛna diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i ka lasegin lasegin ne ɲɔgɔn tɛ ne bɛ fɛ ka nin ko ninnu bɛɛ dabila
ka ala lɛ
i fɛ ka ko jumɛn dabila ou bien mɔgɔ faga de la ayi hmm. ka tugu tugu ye kɔ anw de ɲɔgɔn fɛ ne bɛ fɛ an y'a sɔrɔ yɔrɔ min na an k'a bila yen nɔ ne bɛ fɛ ka segin ala yɛrɛ de ma n'a ye mun fɔ ne bɛ fɛ ka taa maa ka dabada ma n'a tɛ k'i ma basi o ye fana ɲɛnama mais ka tuguni kɔni tɛ suko ni dugusajɛ cɛ ça jamais e b'i ta la ne bɛ n ta la ala yɛrɛ b'a ta la ala ye lasegin di ne asetu ma cogo min na ne b'a ɲini ala o ala kelen fɛ ala ka lasegin di e ma ten tɔ an kɔni n'an da segin ma awɔ i k'i ka ko ninnu bɛɛ dabila ozo i ka segin ala ma ala de ta ye tiɲɛ ye dɛ ne bɛ sira ɲini n'i ko ten tɛ awɔ k'an mɛn i tɛ a sigi kɔnɔ ko diinɛ ko ye nin ye a suko ni dugusajɛ cɛ dɔrɔn i bɛ bali ka na salamalekun ijabu dɔ b'i la ijabu lafulenba don mais b'a dɔn basi tɛ nin bɛɛ ye zayiru de nɔ ye mais n bɛna min kɛ zayiru la zen non a tɛna nin faamuya dɛ to ka mɔgɔw ka gow hakili traumatiser a don tan a bɔ tan e yɛrɛ tɛ karamɔgɔ ɲɛnama ye mais o kelen o n'an bɛ taa mise

eye i bɛna cɛ min sigilen sɔrɔ ti tan dɛ e ye jɔn ye salamaleykum karamɔgɔ
mais nin kɛra cogo di zayiru
nin kɛcogo man gɛlɛn alahu taala bolo nka ne tun ye nin wele ka bɔ baara dɔ de la n bɛ sira d'ale ma ale ka segin ka taa i bɛ se ka taa
donc aw ka alako in bɛ tan tɔ de galiba masa ye masa ye a bɛ hinɛ kojugu wa a jɔn n'a ka hadamaden bɛɛ lajɛlen kan ne filɛ ka nin min kɛ nin ye nin tɛ kabako ye e ye ne le minɛ sisan sisan nka i yɛrɛ y'a ye sisan a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye kabako t'o ye dabalibanko t'o ye e ozo e bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ ne bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ e bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin ye ni dalu jumɛn karamɔgɔ o dalu ye min ye i ka sɔn k'a fɔ ko maa wɛrɛ tɛ yen ni ala tɛ i ka da la k'a fɔ ko e ozo ko ala taala de y'i da maaw bɛ k'i bila yɔrɔ min i ka bɔ o minɛn kɔnɔ i ka segin ka taa alahu taala ma n'o kɛra hali n'i ko i b'i yɛrɛ kɛ cɛ kɛmɛ ye i bɛ se k'a kɛ bari ni hadamaden o hadamaden n'i ma siran ala ɲɛ i siran a ka danfɛn dɔ ɲɛ bɛɛ b'a la k'i ka fari k'i ka jugu o bɛɛ lajɛlen to yen i ka kow to alahu taala bolo i ka segin alahu taala ma
karamɔgɔ n y'a faamuya an kun ye bɛnbɛnbɛn kɛ ka nkalon da kara la a y'a dɔn tiɲɛ ka fɔ ne nimisara dɛ karamɔgɔ est ce que ala bɛna yafa ne ma
ozo alahu taala ye hinɛ masa de ye mɔgɔ ye jurumuna ko kɛ olu ka bon n'e ta ye i bɛ kanda sɔrɔ ma dama m'i to yen ka t'i hakili miiri i k'a dɔn k'a fɔ i bɛna tugu ma min kɔ ma min y'i da k'i kɔrɔbaya fo ka na se nin kisa la taa i miiri ni ma in y'i kɔnɔ n'i hakili y'i bila yɔrɔ min ozo i ka segin ka na
hakili bila yɔrɔ ko t'a la koyi karamɔgɔ e ye perevu min kɛ ne ɲɛna o ni don min na an terikɛ banna o perevu kara o min k'an ɲɛna o tun kan k'an waju mais ne bɛna mun de kɛ pour que kara ka se ka bɔ kaso la sisan
hali ka da i ye tubi min kɛ k'a yira k'a fɔ i ye kojugu kɛ mɔgɔ la ka taa n'a tigi ye kaso la o tubi yɛrɛ kama i y'i ka hakɛ bɛɛ kɛ lajarabi de don kara kan alahu taala ka se k'a lasegin ka taa kaso la a tɛna fɔ k'e de nɔ don e de kɛra sababu ye o de la n bɛ alahu taala deli kuma bɛɛ ala k'an kɛ sababu ɲuman tigiw ye k'an kisi ka bɔ sababu jugu ma basi t'a la ozo n'i jɔra tubi kan i bɛ taa i bɛ nin fɛn ninnu bila maa o maa ka hakɛ b'i bolo i ka taa a tigi bɛɛ lajɛlen ka hakɛ segin a ma i hakili b'a la k'i kojugu kɛ maa o maa la taa o tigi bɛɛ lajɛlen kɔrɔ i ka yafa deli k'u fɛ i y'a mɛn i ka sɔrɔ ka segin ka na i ka ala taala ka sira ta ozo sira min bɛ laban
u bɛ ɲaamɛ kɔrɔ mɔ i bɛ nin fɛn ninnu dogo walasa maa wɛrɛw ɲɛ kana d'a kan sinon ni hakilisigibalitigi min y'a ye a bɛ se ka fiɲɛ se o tigi ma

a kana cɛ ni cɛ ɲumanw ma fɛn min ye taramusi kumaba ni taramusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ yen na kɛ taramusi a n'a complet ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ yen ka taa se bɛn wɛrɛbaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ adc bazar kɔnɔna na nɛgɛjuru telefɔni 91 95 72 91 n'an b'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ bi wolonwula ani seegin bi naani mugan ni wɔɔrɔ ani bi seegin ani wɔɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko nimoro sabanan bi wolonwula ani wɔɔrɔ bi saba bi wɔɔrɔ ni duuru bi wolonwula ka segin a ka nansarakan na

aw ka seri musoya jogo o kuma don alihamdulila an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo aw kɛyɔrɔ an'aw kɛwagati la hali bi aw ka filimu duman de don aw b'aw sigi ka filimu min kɔnɔ tarata ale ni sibiri ni nansarakan na n'a bɛ fɔ ko mardi ale ni samedi alihamdulila a ma juguya ka bɔ ka kunnafoli d'aw ma k'a yira la k'a fɔ ko baara ma jɔ baara n'a kɛcogo don an bɛ k'an sɛnsɛn ka se kaloba in de ma n'o ye sunkalo ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sunkalo kow ma nɔgɔ alihamudulila filimu tɛna jɔ nka an bɛna a kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen alihamudulila tarata o tarata a ka jabaraniw kan a ka telefɔniw kɔnɔ ka taa se baara yɔrɔ an'a kɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma a bɛna filimu min sɔrɔ ka bɔ Kara Design ani zayidu quinze kulubali fɛ yen alhamdulillah o kibaruya de tun don wa aw kana ɲinɛ koyi aw ka publicité n'o y'a ka baara yɔrɔ an'a ka baara kɛyɔrɔ an'a ka feerekɛ yɔrɔ k'a bɛ fɛ k'u lakodɔn k'u lakodɔn jama k'u ye aw bɛ baara min na ko baara lankolon tɛ yen ko mɔgɔ lankolon de bɛ yen ka aw ka baara yɔrɔ lakodɔn a bɛ se ka weleli kɛ nin nimoro kofɔlen ninnu na nin kibaruya de tun don ka bɔ ka yɛlɛma welewele da o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ mhm. an b'a fɔ kanubagaw ye toujours mhm. ko an bɛ fɛn fɛn kɛ nin na mhm. u k'a minɛ ni ladilikan ye i y'a fɔ cogoya min na tɛmɛnen na an man kegun n'u ye an hakili man bon ni mɔgɔ si ta ye an ka nin bɛɛ ladilikan ye mɔgɔw k'an faamuya an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ an bolo b'an kɔ bɛɛ ye an b'a fɔ ko asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu